o dama tɛ ayi
ko kama ye haramu ye kama ko n'i ko ko ala k'a kɛ kira kama k'i ye fila fara ala kan
ko a man kan ka fɔ abada a kitabu caman de b'an bolo mɔgɔw bɛ ka kalan o de la diɲɛ kɔnɔ
ko kama k'a fɔ kama k'o ɲɔɔn haramu kuma tɛ
jango maa maa min sara u ye dalilu dɔ ta buhari kɔnɔ
k'u b'u yɛrɛ lafasa n'o ye mais o dalilu in olu t'a kalama k'o yɛrɛ de bɛ ka k'u kɛlɛ o ye jumɛn sango gɛlɛyara maka madina allahu akbar kira fatulen ye kisi nɛma b'a ma amin kow gɛlɛyara ka s'a da la naam nasira dɔ ka n b'o dama ta naam silamɛw sera sedina umaru ma naam aa u ko umaru ni ɲɛ ma ɲini sanjiko la Ɔhɔ.
halakili sera dɛ Allahu akbar.
baganw bɛɛ bɛ ka ka sa Tiɲɛ. minnɔgɔ fɛ Kɛra. umaru ko nin tɛ baasi. Naam. kira taara ka min to an bolo ni sanjiko gɛlɛyara Ɔhɔ.
an bɛ bɔ de Allahu akbar. tile la ka taa an kun suli setigi ye k'a deli kira taara k'o de to an bolo o tuma na an bɛ t'o de kɛ u y'u labɛn k'u bɛ t'o kɛ
yanni sanji ɲini seli ka kɛ umaru nana alikaaba la a ko ala ko gɛlɛyara dɛ ala an bɛ min ɲini i fɛ bi sanjiko gɛlɛyara mɔgɔw mago jɔra ji la siga t'o la ala caman b'e bolo a tɛ foyi ye tiɲɛ ala a kɛ i ka kira binaakɛ abasi kama naam i ka ji di mɔgɔw ma Hmm. nin bɛ kitabu min kɔnɔ naam sɔsɔli yɛrɛ tɛ a tigiw fɛ nin kitabu in u ko kuranɛ kɔfɛ ko nin kitabu in de jɛlen don a bɛɛ ye o kitabu de ko ko umaru ko ala
a kɛ kira binaakɛ abasi in kama i ka ji di mɔgɔw ma sanji sanji ɲini seli ma bɔ bilen ayi Allahu akbar sa ko a bɛ magan ci ɔhɔ Allahu akbar o bɛ mun fɔ nin na naam olu b'a la
ko nin de ye dalilu yɛrɛ ye tiɲɛ min b'a jira i la naam ka taa fɔ ko ala k'a kɛ su kama Naam. walima ka t'i jɔ su kaburu la Ɔhɔ. ko ala k'a k'o kama Naam. ko nin b'a jira i la o ye bolisɔn de ye ko Naam. parce que ala kira ka bon abasi ye kira ka tuubiden ye abasi ye mais mun na kira y'a ka tuubi eh, u ye kira to yen ka kira ka tuubiden ta mun na o tuma na kira sara o tɛ fɛn ɲɛ bilen a binaakɛ min ɲɛnama don o tuma na o de bɛ jira ala la su tɛ jira ala la mais k'a sɔrɔ aw k'a jɔ bani.
naam hayidara hayidara bɛ jɔ.
mais u ɲinɛna yɔrɔ jumɛn kɔ sisan alors n'i ye nin fɔ bɛɛ b'a ye tiɲɛ de don parce que seyidina umaru ma kira tɔgɔ fɔ yan a ko kira binaakɛ abasi abasi
o tuma na u y'o de ta sisan ka abasi de ta sa su man ka deli ni su tun bɛ deli umaru tun bɛ abasi to yen ka kira su tɔgɔ fɔ nin de y'u ka dalilu ye mais nin dalilu in ka fiɲɛ dɛ parce que olu yɛrɛ ka nin kuma in ye dalilu bin ye ni mun ye
ko ala sanji d'an ma n'i ka kira

kuma banna a b'i n'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la umaru ko ala
i ka kira fatura
o mago si tɛ ji la bilen nka a binaakɛ b'an bolo yan dɛ o mago b'a la a su bɛ mun kɛ ji la o tumana kira mago tɛ ji la o tumana umaru ye kira to yen parce que o mago tɛ ji la nka kuma yɔrɔ bɛ ala ma ala i ka kira binaakɛ bi yan dɛ o mago b'a la ala ni wa kɛ kira kama ala n'i bɛna a fɔ ko kira mago tɛ ji la o tuma na a binaakɛ bɛ an fɛ yan dɛ o kɔni mago b'a la ɛ a taara ka kira to wa
mais umaru t'a fɔ a kɛ kira kama yan parce que umaru bɛ fɛn dɔ de jira ala la san ka kan ka na min kama
i ka kira aa ni kira fɔra dɔrɔn su welela sa dɛ a binaakɛ o kɔni mago bɛ ji la mana a dan ma i ka kira binaakɛ kama i ka kira
eh, abasi de welela yan wa kira de welela an t'aw nɛgɛn an t'a nɛgɛn dɛ min ka di min ye o b'o fɔ nka n'an y'a bila yɔrɔ min na diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen a ti yɛlɛmɛ ni kama tɛ diɲɛ ti sigi ni kama tɛ silamɛya tɛ yen e bɛ kabako ni kama tɛ maaya bɛ yen wa
ala bɛ dali kɛ kɛ ala ye dali masa ye ala delila ka dali kɛ o a ye cɛ dɔ da fa t'a fɛ ba t'a fɛ a ye cɛ dɔ da ba b'a fɛ fa t'a fɛ a ye muso dɔ da fa b'a fɛ ba t'a fɛ nin bɛɛ ma kɛ wa fa tɛ min fɛ ba t'a fɛ o ye an fa adama ye Allahu akbar kosɛbɛ fa bɛ min fɛ ba t'a fɛ o ye hawawu ye Allahu akbar nka naam ba b'a fɛ fa t'a fɛ Tiɲɛ. nabilayi isa kosɛbɛ Allahu akbar haydara ala ma nin bɛɛ kɛ Kɛra. kumana kɔrɔ ala bɛ se fɛn bɛɛ la siga t'o la nka bi naam
a ko n bi a tɔ bila sababu kɔnɔ tiɲɛ den ti sɔrɔ fiyewu fɔ cɛ ni muso siga t'o la walahi a kɛra furu kɔnɔ a kɛra furu kɔfɛ Naam. fɔ cɛ ni muso Naam. pour que den ka sɔrɔ Allahu akbar ala ni mɛlɛkɛw tɛ dɛ Ayi. ala ka se tɛ dɛ Naam. cɛ ni muso Allahu akbar o tumana cɛ ni muso ala ka diɲɛ de b'o kɔnɔ Tiɲɛ. n'i ko ko ala de y'a latigɛ non non non e tila kɛra kaban n'a fɔra cɛ ni muso ne ka dalen da la a bɛɛ tɛ ala ta ye wa olu fila de bɛ den sɔrɔ hali n'i ma ala tɔgɔ fɔ
e m'u da o n'a fɔra cɛ ni muso bɛɛ b'a dɔn ala ka jɔnw de ko don ɔ cɛ ni muso de bɛ den sɔrɔ o tumana u kana hakili suɲɛ ayi ni tawhidu bɔra ala yɛrɛ dɔnni na k'a k'a dama dɔnni wɛrɛ ye ka taa mɔgɔw tunun a badingɛ yɛrɛ kɔnɔ k'i ci fɛ

Allahu akbar tawhid tɛ foyi ye ala kelen b'an di a ka bato tiɲɛ la khalas wallahi mɔgɔ tɛ ala bɔ yen o naam anw ka sigiya bɛ ka huseyini tɔgɔ ta a ka bangenni naam ala barika dali de don siga t'o la ani ce wallahi n'u banna na kunu k'a fa Naam. anw b'a su fɛ bi wallahi fo ka taa sa siga t'o la wallahi haydara
mun na naam parce que a bɔra an ka kira la wallahi
parce que a bɔra an ka kira la n b'i fɛ nka n t'i denw fɛ i y'o fɔ min ye n'a m'i jaabi min b'a kɔnɔ a b'o dɔn jango den minnu ma fa ka sira bila kira ye diinɛ bila yɔrɔ min na naam a sedina ali a n'a mɔdenw naam u- u y'o sira kelen de minɛ kɛra ten walahi ayidara hasanu hussein tiɲɛ
u ye baara kɛ nin de kan naam u ma ala janfa u ma kira janfa ayi alahu akubar mais ni
ko ni na jara ko ɲinɛ bi kɛ nɛrɛtigi kɔ o tuma na fɔ a i ka na jara koyi i bɛ se tobili yɛrɛ la nka min ye nɛrɛ foroki ka nɛrɛ duman bila ka na k'o kɛ sumala ye ɲinɛ bi k'o kɔ
a kana ɲinɛ a ka hɛrɛ bɔyɔrɔ kɔ min b'i bolo ni silamɛya kɔni don ni kira n'a somɔgɔw tilal'i la foyi t'i bolo bilen a tɔ bɛɛ nkalon
wulibali don dɛ siga t'o la walahi an ka foli bɛ aw ye amin tiɲɛ
a ye nin ɲɛnamayaliw kɛ naam bi tɛ dɛ yanni bɛɛ sali cɛ de don walahi o don koyi nin mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ se ka min kɛ naam i kɛrɛfɛ maa k'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen bi walahi fo a k'i ɲininka ɛ ko mun bɛ yen bi naam ɛ kira denkɛ de bangena o kun bɛɛ ye bi ye a denkɛ jumɛn ye huseyini walima hasanu a denkɛ a den jumɛn ye fatimatu aliyu awa fo a kɛrɛfɛ mɔgɔw k'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen o de bɛ k'a seere ye ala ɲɛ kɔrɔ lahara o dama tɛ an t'a fɔ ko a fanba fanba b'aw bolo o de y'an segin ka na yan
fanba ye mun ye kira ci kun kira ma ci foyi kama ala kelen bandiya ni jogo kɔ

ka si ka seli fo k'i ten fin dugu mana jɛ ka taa nkalonjugu dɔ tigɛ ka da i silamɛ ɲɔgɔn dɔ la k'o tɔgɔ tiɲɛ nin de y'aw ka silamɛya ye
ni misiri ko alahu akubaru haraba haraba i bɛ bɔ yen dɔrɔn i bɛ taa dabali jugu dɔ tindi dingɛ dɔ kɔnɔ k'i bɛ dɔ den ta tiɲɛ nin de y'aw ka silamɛya ye yanni papiye ka na n na n yɛrɛ ɲini ne bɛ papiye y'u bolo ka na u b'i bɔri ɛ takifi labiba isharatul mafhum
ok ɛ maa min bɛ ko dɔn n'i ɲɛ kɔm'a ye a b'a faamu n ɲɛ bɛ papiye la n y'a dɔn ko ko dɔ b'u kɔnɔ o tuma na ne na n kuntaala surunya yan an bɛ min kan ka kɔrɔ o dɔnnen don bayatul islamiya don
ayi an ni nin layidu wɔɔrɔ bɛ taa n jɔ ala la dɛrɛ lafiyabugu ba ka kuma don a satɔ y'o de fɔ ko k'a ka layidu wɔɔrɔ d'a ma
a n'a ka taa a n'a taara
an yɛrɛ b'an kɔfɛ yan n'an taw ye amin an bɛ taa jɔ ala la ni layidu in ye dɛrɛ
a tɛ se ka kɛlɛ bɛɛ wulila min b'a da fa k'a seri min b'a da fa k'a bɔn mɔgɔw ko ayidara ne ko a ye sabali min b'an da an ta tɛ an bɛ k'a fɔ masa min tɔgɔ la a tɛ sunɔgɔ a bɛ ko kalama a ye mɔgɔw to yen a ka ala yɛrɛ to yen an ka tɛmɛ n'a ye dɔrɔn
a bɛ laban n'a fɔra i ma baya kɛ don dɔ la i b'i kun suli wa lahara ala bɛ kabakoba jira o la dɛ
maa caman ye nin kɛ o tɛ fɛ aw k'ale dɔn fiyewu
nka aw ka dɔnniya fana tɛ fɛn ɲɛ o la o nka n'u y'a kɛ ka ban alihamudulilayi lahara ala kɔni b'aw kɛ seere aw kɛra sababu ye ninnu kisira o kɔni tɛ dogo lahara ɔ nka n'u y'a kɛ k'u dogo o fana tɛ baasi ye o a tɛ kɛ aw ye jango a ka fɔ aw ye a bɛ kɛ masa min ye n'u y'a k'o ye a banna caman y'a kɛ o tɛ sɔn ale ka dɔn.
ala ka ko ti kunbɛ o
maa tɛ s'a la ni se bɛ k'a la ɲɛ dɔrɔn an tɛ yan bilen aha aha o don dew kamaw bɛ yen araye dala kɔni aa a ma ja dɛ a kɛra i n'a fɔ maafaala naam i ye mɔgɔw faa ɔhɔ u taara i nɔfɛ ka taa sɔrɔ so fan bɛɛ dɔrɔgu la tiɲɛ
anw kɛra ten de ye ko a ye jogo ɲɛ dama ee u ko a y'a faa alahu akubar mɛ bi naam dɔnkiridala o Ɔhɔ. journaliste o naam arajo kumana o bɛɛ ko ko jogo tiɲɛna ee ne ko ko ala de ye faama ye
a bɛ laban ala ta la dɛ
ala k'an n'aw dɛmɛ ko in bɛ laban ala ta la
an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'an dɛmɛbaa bɛɛ fo ani kanuɲɔgɔn bɛɛ jamiyat ansar dinil islamiya an b'a fɔ ka segin a kan naam aw ye layidu min ta Ɔhɔ. a dafara kɛra walahi naam a dafara siga t'o la siga t'o la a dafara dɛ naam don min na a b'a fɔ ayidara to yan tiɲɛ n'an seko kɛra min ye walahi a y'a kɛ kɛra
a kɛra a sara bɛ ala de bolo nka ala ka diinɛ ti bin dɛ n'i y'a bila dɔ b'a ta o de la ala kira kalenna a ko arabuw ma n'an ma nin minɛ ka ɲɛ ala ka diinɛ ti bin dɛ hali n'a taara simakɛ ni dolo la ala na dɔ bɔ nin dugukolo in kan min tɛ arabu ye o b'a korondo ka na n'a ye nin ye ala kira ka hadisa ye sallallahu alaihi wasallam kuma na o b'a yira ne na o la n'an y'a minɛ an yɛrɛ ye n'an y'a bila ala ka diinɛ ti bin seli ti dabila ten dɛ la ayi seli seli ye farida ye n'i ma ala ka farida di i kafirlama bi sa nka kana ɲinɛ dɛ nabi nabi ka kuma kelen hali su in na a bɛ ka k'a fɔ tele la a ko remorque bɛ doniba de ta siga t'o la i b'a charger ka taa n'a ye ko nka pɔnti ka dɔgɔn dɛ Naamu. ko nka n'o y'a sɔgɔ dɔrɔn a ka baara bɛ jɔ yen pewu pewu alahu akubar siga t'o la dɛ
an b'a fɔ ko a kan tɛ yen naam walahi nin ye wulibali ye dɛrɛ ɛɛ siga t'o la dɛ ayidara ɔ o tuma na seliba in ni sunba in ni fo ka t'i pasa bi ten de naam e yɛrɛ ɲagalen bɛ alabato la walahi mɛ i bɛ ka ka dɔ tɔɲɔ naam a kɛra i sinamuso ye i bɛ ka dɔ tɔɲɔ a kɛra i baarakɛ ɲɔgɔn ye i bɛ ka dɔ tɔɲɔ hali n'a kɛra i woloden ye i ka baara bɛɛ bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ mɛ remorque chargerlen don nka a tɛ taa a tɛ ka ka taa dɛ a b'a janto nin de la fɛn min bɛ seli tiɲɛ maa ka kan ka siran o fana ɲɛ dɛ ni seli ka bon min b'a tiɲɛ o yɛrɛ man dɔgɔ koyi u ko n de kana fɔ n'u m'a to ala ka tiɲɛ ka fɔ tɔɲɔli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tacɛn bɛ yen dɛ layidu wɔɔrɔ an bɛ segin a kan
ka sɔrɔ ka dugawu kɛ nin bɛɛ ye seereya aw ɲɛkɔrɔ lahara sidina husein o bangena ka bɛn bi donya de ma aw de y'o ɲɛnamaya k'a ka sunɔgɔw dabila k'a ka baaraw dabila ka n'a sigi o kɛnɛ kan mɛlɛkɛw bɛ ka k'o seereya nka aw t'o ja dɔn bi fo a ka se huseni mɔkɛ bɛ yɔrɔ min na a dɔ ka a yɛrɛ bila yen dɔrɔn a fɔra ko i den bɛ taara garisɛgɛ ɲini gɛlɛya bɛ yen mɔgɔ minnu hinɛna a na k'a don u ka so ka hɛrɛ k'a ye n'i n'o dɔ ye ɲɔgɔn ye don min na aa ni se b'i ye

amin foyi t'an ɲɛ ni saya tɛ banni de bɛ yen ɔ ni ni min y'a ta labɛn ka bila o de ye maa kegunmanw ye ee ɲɔ tɛ etaziw bi bin amin etaziw bi bin sow bi datugu
dan bɛ ko la naam ni min sera a dan na o bɛ dan yen pewu foyi tɛ to ala ka masaya kɔ tiɲɛ nin de y'a ka sini bɔda ye alahu akubar
k'a yira ala la anw kɛra e ala fɛ kɛra an kɛra i ka kira fɛ walahi an kɛra i ka kira bɔnnaw fɛ an tiɲɛ sar'o kan alahu akubar

a ye ɲɔgɔn barika ɲini tiɲɛ sulili tɛ bato ye naam ŋaniya de ye bato ye siga t'o la kira selila ka ban a ma suli o kɛra sidina ali delila ka na n y'a fɔ a ye siɲɛ caman ka na salamu di kira sigilen ma naam a ye salamu di kira ma kuma naam kabini o yɔrɔ la a y'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen kodɔnnaw bɛ ten u t'i da sago ayi a y'i muɲu k'a sigi naam alahu akubar waati selen kira y'i yɛlɛma k'a filɛ tiɲɛ a wulila ka gɛrɛ kira la a ko ne ɲɛ na wayu de kun bɛ ka jigin a ko la wayu kun tɛ ka jigin dɛ kuntu usalli li rabbi n kun bɛ ka seli n ka ala de ye
mɛ a ma kunbere minɛ a ma ten tu o tuma na sulili tɛ bato ye ŋaniya de ye bato ye n'i y'i suli ala ye ko bato don ŋaniya a kɛra bato ye
nka n'i y'i suli ko i b'i ka wari bunnen ta n'i ka wari bunnen tali ye o tɛ se ka kɛ bato ye n'i y'i suli i karamɔgɔ ye ko n bi n karamɔgɔ fo a ka bon n bolo o tuma na i m'a bato i y'a bonya de ye bonya bɛ yen bato bɛ yen ko mɛ ko sulili ti kɛ foyi ye ala kɔ nin ye nkalonfin kuma de ye n'a f'i ye siɲɛ ba kɛmɛ e muso t'a suli i ye o o b'a da d'e ye maa t'i da ala ye ka bato kɛ o
fɛn dɔw bɛ yen n'a bara ma ci a tɛ faamu a bɛ faamu u kan'a nɛgɛn maa tɛ suli maa ye mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ala de k'an ka bato sulili ye ala niyɔrɔ de ye sulili ye ala niyɔrɔ ye o tumana ne bɛ n da ka sunɔgɔ cogo di o tumana sunɔgɔ de ye ala ye e sunɔgɔ ye n minɛ n bɛna n da ka sunɔgɔ
ɛ ne datɔ n tɛna suli n tɛna n bɛ n kɔni o tumana ŋaniya de ye bato ye foyi tɛ bato ye fo ŋaniya lakɔlidenw ni récréation bɔra walima sɔgɔmada joona fɛ ekɔlidenw ka gymnastique la i b'i biri k'i kunbere minɛ dɔ b'a biri k'a kunbere minɛ dɔ bɛ n'i pan k'i bolo da o kan ka t'i cun ka tila k'i bolo da tɔ kelen birilen kan ka t'i cun ka bɛɛ foori ten o tuma na fɔlɔ min a daminɛna fɔlɔ min na o yɛrɛ b'i wuli k'i pan tɔw la ten min dar'o kan fo ka taa ban ka a fari bɔ ɲɔgɔn na mais o la i b'i biri de pour que i maa ɲɔgɔn ka se k'a pan i la ɛ o tuma na o birili olu fana bɛ ka ala bato wa an ka hakili sɔrɔ an kana fɛnw ɲaami ɲɔgɔn na minnu ka jan ɲɔgɔn na ni bonya banna diɲɛ na diɲɛ bɛ wuli
ni dɔ ma suli dɔ ye dugukolo t'i jɔ
mɔgɔw sɔnna kira ye k'u sul'a ye kira na o na mɔgɔw bɛ girin ka wuli u bɛ nin dalilu fɛngɛmaninw de ta maaba dalilu k'u b'o kɛ ka maabaya kɛlɛ
ala kira salalahu wasalam n'a bɛna sahaba bɛɛ bɛ girin ka wuli k'i jɔ fo a k'a sigi u ka sɔrɔ k'u sigi a k'u ma ko mun n'u bɛ wuli ale ye ko ne tɛ foyi ye ndamaro jɛla nduna de ko mun bɛ ne na n'aw bɛ wuli ka ne kunbɛn ne n'aw bɛɛ ye kelen ye n'a bɛna ni n bɛna a y'a sigi mɔgɔ kana wuli nin kɔ
kira ye nin kankari da mais a nacogo wɛrɛ la kun u y'a natɔ ye minkɛ sahaba bɛɛ wulila k'i jɔ
a diminen nana kumana dɔ bɛ yen o ko a ma ko e ko ka min kɛ ko gɛlɛmanw dɔ don
ko jɔnni bɛna ala ka nin bonya in ye k'o sigilen bɛ se ka to ko anw y'a ye ntalenw na ka kɔrɔ maaba bonyali ko o yɛrɛ ye bonya dɔ de ye jɔnni bɛ se k'e ɲɛda in lajɛ k'o tigi bɛ sigi e ka na ka wuli ka jɔ e ye o ye wajibi de ye wajibi dabilali o ma nɔgɔn dɛ n m'a fɔ ɲamakala dɔ y'o fɔ sa nka kumana dɔ wulila k'o ah. fɔ a ye a yɛrɛ jɔlen ye hmm. ko anw wulili ye wajibi de ye ko wajibi dabilali o fana man nɔgɔn koyi an bɛ wuli maaba k'a ka jugu dɔw ma maa n'i ti maaba k'a faamu ɛ ka wuli ka jɔ ka kira bonya ɛ u dan o ma nk'u ye bamuru ta u denw sara k'a ban kɛlɛ i ma da mɔgɔ min na n'a bonya t'i yɔrɔ i bɛ sa o kama a ye ɲɔgɔn bonya a ye bangebaaw bonya a y'a karamɔgɔw bonya musow a y'a cɛw bonya cɛw a ye kɛ laadiri ye n y'o de fɔ ye o musobaw denw de bɛ bamakɔ n'i y'a mɛn ko nin ye minisiri kɔrɔ ye kabini kun fɔlɔ la n'an b'o ma n'i y'a ye ko nin ye waritigiba kɔrɔ ye bamakɔ yan maa o maa tɔgɔ fɔra bamakɔ yan a bɛɛ ka histoire lajɛ fɔlɔ la a bɛɛ ye dɔgɔɲinina musow denw ye minnu sara k'u ta to ni bi robinet facture nana o denw kɔni n dɔw bɛ o hinɛ na nka cɛba fɔlɔ bɛɛ ka n'i ka dɛbɛn bɔra so ka n'a fɛnsɛn yan de i ba ye min k'i fa ye e yɛrɛ ye barika min ɲini u fɛ e nan'i sigi bamakɔ yan n'o de ye ɔ robinɛ fakitiri nana ji tɛ ta kɔlɔn na bilen ji tɛ taa ta bada la o tuma na o denw bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o fa ɲɛnamaw n'o ba ɲɛnamaw kama wulibali don dɛ

a y'a nɛgɛ nɛgɛ yan'a fa ka sa a k'a hakili sigi wulibali don dɛ nin tɛ kuranɛ aya ye dɛ ayi kuranɛ nana nin sɔrɔ yan aha faso ni bulonda de tun bɛ yan kuranɛ nana sisan de o kuranɛ ko kuma ye sisan sisan de selila tun man ca koyi faso ni bulonda siga tɛ nin na nka fo ka bamanan sa bonya ma ban alahu akubar a ma ban koyi saba ni fila bɛ fɔ bi de tiɲɛ n'o tɛ kunun ko bamanan hali k'a to dulɔso kɔnɔ Naamu. n'a ko i ma un-un taa n'i yɛrɛ ye hewu o ye un-un ye alahu akubar walahi siga tɛ hali ni dulɔ y'a bila o t'i yɛlɛmɛ ayi alahu akubar mɔgɔ kan naam mɔgɔ kan o ye fɛnba ye dɛ mɔgɔ kan ka gɛlɛn a y'a janto a kan na ni hɔrɔn ko n ko ka ban i bɛ sa o ka sa a b'a janto n na n b'a kan n bɛ baya kan o n bɛ ka ka a furan de n bɛ ka k'a furan fana ni jogo ye tɛ foyi tɛ ala kira sɔrɔ silam a nana a ye laada o laada sɔrɔ kafiriw bolo a ma kelen yɛlɛmɛ fo ni min ni ala ta ti bɛn ni min ni ala ta ti bɛn a b'o yɛlɛma fɛn o fɛn ni ala ta bɛnna a y'o to yen a ma mɔgɔw ka laada b'u bolo sabu a y'a dɔn dɔw tun bɛ tiɲɛ kan olu ma yɛlɛmɛ fiyewu wa minnu tiɲɛnen don u yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ sira kan mɛ o y'a sɔrɔ fili ye kungolow datugu ni ala kelebandiya dogoli ye mɔgɔw dara boliko la kojugu kɛlɛ kun fɔlɔ kɛra o de ye tumana n'i ye ala dɔn u bɛ sɔrɔ k'i siran ala ɲɛ lahara bɛ yen dɛ n'o tawhidu de taara kɛ ko ɲɛci t'o la ko a ɲɛ ka misɛn n'a ɲɛ misɛnyana aw k'a ta ka to n'a ye tawhidu tɛ foyi ye ala kelen kɔ n y'a fɔ i ye ka kɔrɔ foyi tɛ foyi ye foyi ma foyi kɛ foyi tɛna foyi kɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ fo ala tawhidu banna ayi i mana tawu i mana bɔ a fan o fan a bɛɛ bɛ nɔɔni kɛ nin de kɔnɔ nin dama don o tuma na nin bɛɛ kɔfɛ sababu bɛna jɔ a bɛ fɔ ji bɛ minɔgɔ furakɛ asipirini ka fisa kunkolodimi ma o bɛ sɔrɔ ka na a bɛ fɔ ko ala ko sababu n'u k'u bɛ sababu yɛrɛ kɛ nkalon ye tɛna ala yɛrɛ kɛ nkalon ye
ni minɔgɔ y'i minɛ e ka t'i sigi i ka so ala ala ala ala minɔgɔ ah. b'i faa ka ala to i da
o tumana ala ye min kɛ min ye o kɛli o ye o de ye ala keleban ye mɔgɔw ka fisa ɲɔgɔn ye dɛ
denmisɛnw a ye bonya a y'a kɔrɔw bonya
n'a jantora nin na diɲɛ bi nɔgɔya bilahi tasuma min b'an kan foyi tɛ bonyaba tɛ yen bilen maa ti maa ka kuma mɛn duw kɔnɔ yɔrɔ si o de gɛlɛya bɛ diɲɛ kan n'o tɛ tiribinali b'a ka so datugu tiribinali b'a ka so bilahi bonya banna diɲɛ kɔnɔ o de ye tiribinali ni zuzi minnu jɛgɛnnen don k'u fɛrɛ mɔgɔw ma ni bonya bɛ yen tiribinali bɛ datugu cɛ n'a muso kɛlɛla tiribinali la taa de bɛ yen ayi bonya bɛ yen o a fa fatura nk'a fanicinin bɛ yen o bɛ kucala ko an kɛn bɛ ka ci bila o ma u b'a fɔ cɛ e ka sabali an y'a fanicinin wele kucala o bɛ na n'o nana dɔrɔn o bɛna denmuso sɔrɔ du kɔnɔ yen u b'a ɲɛfɔ a ye a bɛ den wele ka na ko mun kɛra an ye jɛ a kɛ tan dɛ a ye n fa neni a ye n ba neni a ye nin kɛ n na fanicinin tɛ yɛlɛ a fɛ dɛ a b'a fɔ i ka minɛnw ta n'i sira yan bi i bɛ tigɛ n na. a ti si dɛ a ye juge dati don a la walahi o y'a bannen ye bon o muso min taara o gɛlɛya kan dɛ a y'a bangebaa bonyali min kɛ dɛ ala bi bɔda k'a ye hali ni cɛ ye kafiri ye amin muso e y'i fa bonya e fa sara e fanicinin de kumana e y'i fanicinin labato ka taa nin furu jugu in na walahi ala bi bɔda k'i ye diɲɛ sigi in kun bɛ nin de kan tan u nana nin bɛɛ de bɔ a la k'a don bɛɛ hakili la fako t'a la dɛ ah. n'i ko min n'i fa ma sɔn bɛɛ ye hɔrɔn de ye o tuma na n'i fa ko taa i cɛ fɛ yen aa bɔn ne tɛ se ka taa koyi ba dɔ b'i dɛmɛ ɛ i tɛ taa i bɛnkɛ fɛ yen fɛ a b'a ka minɛnw cɛ a ni kamalen jalakiw bɛ taa yɛlɛmɛ ɲɔgɔn kan yen o tuma na n'a ye den fila wolo ye cɛ wɛrɛ t'a furu bilen a bɛ to tigitigatigi la o tuma na min yɛrɛ y'a nɛgɛn k'a furu sa o yɛrɛ bɛ k'a jugu fɔlɔ ye. ah bɔn ayi ni bonya banna diɲɛ diɲɛ tɛ yen bilen o tuma na a y'a to bonya ka segin nka bato ka to ala bolo an ka ala bato mɛ an ka ɲɔgɔn bonya. layidu wɔɔrɔ an tɛna taa yɔrɔ jan bilen a fɔlɔ ne ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma ala k'an sa kɔrɔ ala k'an sa kɔrɔ ala ka labanko ɲuman di an mako ala k'a bɛɛ ɲɛ ala kan'an malo ala kan'an labila ala kira bonya kama sali ala rasuli